igbo ndị ọma mma mma eji m obi ụtọ na obi aṅụrị na-anabata gị na ihe nkụzi nke taa aha m bụ maazị Chukwuebuka Igbokwu na nkụzi nke taa anyị ga-eleba anya n'isiokwu nke anyị kpọrọ ọjị na ndụ ndị igbo ọjị na ndụ ndị igbo tupu anyị eleba anya n'isiokwu a n'uju ya ọ dị mkpa na anyị kọwara ọkpụrụkpụ okwu abụọ pụtara ìhè n'isiokwu a nke mbụ bụ gịnị ọjị ebe nke ọzọ bụ ndị igbo Gịnị bụ ọjị? Na nkenke, ọjị bụ mkpụrụ osisi nke osisi ọjị na-amịpụta. Ọjị bụ mkpụrụ osisi nke osisi ọjị na-eme gịnị? Na-amịpụta. Mmadụ nwere ike ịna-ajụzi kedu ndị bụ ndị Igbo? Ndị Igbo bụ agbụrụ bi na ndịda ọwụwa anyanwụ nke ala Naịjirịa. Ndị Igbo bụ agbụrụ bi na ndịda ọwụwa anyanwụ nke ala Naịjirịa. Ha sokwa na agbụrụ atọ kacha pụta ìhè n'ala Naịjirịa. Ha bụ ndị isi ojii ma na-asụkwa asụsụ Igbo. E nwere steeti ise gbara ọkpụrụkpụ mejupụtara ala Igbo. Steeti ise ndị a bụ gịnị? Steeti Abịa, Anambra, Ebonyi, Enugwu nakwa steeti Imo ihe a bụ steeti ise gbara ọkpụrụkpụ mejupụtara ala Igbo anyị ga-agazi n'ihu kọwaa maka ọjị na ndụ ndị Igbo ọjị na ndụ ndị Igbo ọ ya bụ isiokwu anyị na-eleba anya na nke taa anyị akọwala ọjị anyị akọwakwana ndị bụ ndị Igbo a bịa na omenala Igbo ọjị bara nnukwu uru ọjị dị mkpa na ndụ ndị Igbo n'ihi na ọ bụ ọjị bụ ihe mbụ ma ọ bụ ihe izizi a na-enye onye ọbịa bịara na be mmadụ dịka ezigbo nwa afọ Igbo ṅụjuru mmiri ara afọ ọ bụrụ na i nwee onye ọbịa taa ihe mbụ ị ga-ebu ụzọ chere onye ahụ bụ gịnị ọjị iji gosi nnabata iji gosi ịhụnanya maka na ọ bụrụ na onye ọbịa bịa na be gị i nyeghị ya ọjị o nwere ike bụrụ n'ụdị mkpụrụ ọjị ma ọ bụ ihe ọzọ a na-eji anọchi anya ọjị ọ ga-ele gị anya dịka onye na-anabataghị ya nke ọma na ụlọ gị ma ọ bụ na be gị ya bụ na mkpa ọjị dị bụ nke kwesịrị ka e leba anya n'ime ya e nwere ihe ndị ụfọdụ a na-eji edochie anya mkpụrụ osisi ọjị mgbe ọ na-anọghị nso e nwere ike were aṅara e nwere ike were ose ọjị ụfọdụ nwere ike were ihe dịka ahụekere ụfọdụ nwekwara ike were ihe dịka achịcha were mechie gịnị anya ọjị mana nke kacha ka mkpa bụ gịnị na i nyere mmadụ ọjị a bịakwuru na omenala igbo n'ala igbo ọ bụ ọjị bụ isi a hụrụ kwaba okpu na omenala igbo n'ihi na ebe ọbụla a na-eme ihe ọbụla gbasara ihe igbo ma ọ bụrụ na ọjị anọghị ebe ahụ mara na mmemme ahụ ebidobeghị ma ọ bụ na mmemme ahụ ezubeghị oke ọ bụ ya ka eji sị na ọjị bụ isi ahụrụ kwaba okpu na omenala ndị Igbo omenala dịka alụmdi na nwunye ị ga-ahụ ọjị ebe ahụ omenala dịka ee eh, olili mmadụ ị ga-ahụ ọjị ebe ahụ omenala dịka ee eh, ịgụ nwa aha ma ọ bụ ịnabata mmadụ na mmemme ị ga-ahụrịla ọjị n'ebe ahụ nke a bụ na ọjị dị mkpa na ndụ ndị Igbo dịka m siri kwuo ekwuola maka ihe nwere ike iji dochie anya ọjị ugbu a anyị ga-aga na usoro a na-esi eme ọjị tupu ata ọjị ọ bụrụ na mmadụ weta ọjị maọbụ mmadụ tụtụta ọjị anaghị ata ọjị dịka esi ata mkpụrụ osisi ndị ọzọ n'ala Igbo o nwere usoro a na-ebu ụzọ gọọ ọjị tupu eme gịnị ata ọjị a na-agọ ọjị agọ n'omenala Igbo tupu ata ya anaghị ata ọjị dịka mkpụrụ osisi ndị ọzọ mmadụ nwere ike pụọ n'ụzọ tụtụta bido tawa mba abịakwanụ n'omenala Igbo nwaanyị anaghị agọ ọjị na omenala Igbo nwaanyị anaghị agọ ọjị na gịnị omenala Igbo tụmadị ebe e nwere ọgbakọ nwoke na nwaanyị ọ bụ onye kachasị okenye ma ọ bụ onye chiri echichi bụ onye na-agọ ọjị abịakwanụ n'ọgbakọ ebe e nwere nwoke na nwaanyị nwaanyị anaghị etinye aka n'ọkwa ọjị maọbụ n'efere ọjị buru ọjị mba ọ bụ nwoke ga-ewere ọjị ahụ nye nwaanyị ka ọ taa e nwere ike nwee ọgbakọ n'obodo ọgbakọ nwoke na nwaanyị ọ bụrụ na agọcha ọjị na-eke ọjị nwaanyị enweghị ike ịmapụ aka tinye aka n'ime ọkwa ọjị maọbụ efere ọjị buru ọjị ebe ahụ taa mba o nweghị ike ya mana ọ dịrị nwoke bụ onye ahụ na-eke ọjị ma ọ bụ onye ọzọ bụ nwoke itinye aka n'efere ọjị ahụ were ọjị were nye onye nke nwaanyị abịakwa na ee ala Igbo na omenala Igbo ọjị dịka m siri kwuo o nwere usoro ịgọ ọjị bụ nke a na-eji akpọlite mmụọ ndị nna nna anyị ha mmụọ ndị ichie a na-eji ya ekele Chukwu maka ndụ ọjị na-egosi ihe ọma ọ bụ ya mere eji ekwu okwu na okwu Igbo sị na onye wetara ọjị wetara ndụ onye wetara ọjị mere gịnị wetara ndụ kee ihe mere eji kwuo otu a n'ihi na mgbe a na-agọ ọjị a na-agọnye ọfọ ndụ n'ime ya nke bụ na mgbe a ga-ata ọjị ka atata ndụ tata ahụike tatakwa eh, ihe ọma niile eh, Chukwu kwadoro ụmụ ya ya bụ na ọ ya mere eji asị na onye wetara ọjị mere gịnị wetara ndụ n'ịga n'ihu mgbe a na-agọ ọjị a na-akpọku ndị ichie a na-akpọku mmụọ ukwu na mmụọ nta nakwa arụsị ndị mejupụtara obodo ahụ mgbe a na-agọ ọjị onye chiri echichi anaghị ekpupu okpu o jiri chie echichi mgbe ọ na-agọ ọjị mana i lee anya n'ụwa taa ị ga-ahụ na ụfọdụ mgbe n'ihi okpukperechi kraịst ị ga-ahụ ebe onye chiri echichi ga-achọ ịgọ ọjị ya ekpupu okpu ya n'isi bido gọwa ọjị mba ọ dịghị otu ahụ na omenala Igbo omenala Igbo kpọmkwem onye ọbụla chiri echichi ọ bụrụ na i kpu okpu eji chie gị echichi ị ga-ekpu okpu ahụ gọọ ọjị nke a gosiri n'ezie ee na i chizuru echizu ọ bụghịkwanụ onye ọbụla ka ọ dịrị ịpụta gị ewere ọjị gọwa mba n'ihi na ndị Igbo kwenyere na ime ihe n'usoro n'usoro ya bụ na ihe ndị a bụ gịnị usoro eji agọ ọjị ọ dịkwa mkpa ịkọwa ụfọdụ ọjị otu ha siri gbaa n'ibe n'ibe ọjị gbara naanị otu a na-akpọ ya ọjị ogbu anaghị ata ya ata ọjị gbara abụọ bụ nke a na-akpọ ọjị gworo anaghị eji ya eme mmemme na ala Igbo maọbụ na omenala Igbo ọjị gbara atọ a na-akpọ ya ọjị dike maọbụ ọjị ikenga ọjị gbara anọ bụ ọjị ihe ọma ọ nakwa egosi ahịa anọ enwere n'ala Igbo bụ eke orie afọ na nkwọ ọjị gbara ise bụ ọjị ọmụmụ ọjị gbara isii ka a na-akpọ ọjị agbara na mmadụ ọjị gbara isii anaghị ata mpekele ya nke kacha dị ntakịrị n'ọjị ahụ a na-atụpụrụ ya ndị ichie ọjị gbara asaa bụkwa ọjị ihe ọma ọjị udo ọjị ọganihu mana a na-ahụkọwa nke ahụ barabara nke a pụtara na a na-ahụkọwa ya kwamgbe kwamgbe n'ịga n'ihu igbo ndị ọma anyị ga-ewere nwa obere ihe ịma atụ iji gosi unu ka esi agọ ọjị ka anyị gakwa n'ihu mma mma nụ igbo ndị ọma ọ bụrụ na unu lee anya na efere ọjị anyị ebe a ị ga-ahụ na o juru eju bara abara ya bụ na ihe ndị nọ na efere ọjị a bụ ihe ndị e nwere ike iji dochie anya mkpụrụ ọjị osisi mgbe mkpụrụ ọjị na-anọghị nso anyị nwere ihe dịka aṅara ụfọdụ na-akpọ ya ee eh, afụfara maọbụ mkpụrụ ofe anyị nwere ose ọjị anyị nwere mmịmị a na-akpọ nke a mmịmị mkpụrụ ya na-afụkwa ose n'ebe a anyị nwere agba ilu maọbụ akụ ilu ụfọdụ na-akpọkwa ya akara ilu nke a bụ ọkwa ose a na-eji ata aṅara n'ebe a anyị nwere ọjị i lee anya ị ga-ahụ na ihe a bụ ọjị igbo ọ bụghị ọjị gworo ya bụ ọjị igbo ka a na-agọ agọ ya bụ na anyị ga-aga n'ihu gọọ ọjị tupu anyị ataa ọjị eke kere ụwa ọjị abịa mmụọ ukwu na mmụọ nta ala anyị bịanụ taa ọjị ndị ichie obodo anyị gbaanụ izuzugbe a na-ekwu okwu sị na onye nwetara ọjị wetara ndụ ndụ nwoke ndụ nwanyị ndụ okenye ndụ nwata ndụ okoro ndụ agbọghọ ihe ọma ihe ọma ka anyị na-ayọ ogologo ndụ na ahụ isi ike ka anyị na-ayọ onye ọbụla na-atụ anyị aka ọjọọ aka ya ga-akpọnwụ onye ọbụla na-echere anyị echiche ọjọọ ga-ebu ọkụkọ ụzọ lakpuo ụra ụzọ anyị ga-abụ ụzọ mmiri ọ gaghị abụ ụzọ nkụ ije anyị ga-abụ ije awele ọmụmụ na ngọzi ka anyị na-ayọ unu n'aka anyị na-asị na anyị ga-enweta ihe anyị ga-eri mana ọ bụghị ihe ga-eri anyị anyị na-ayọ unu ka unu bịa nọnyere anyị dịka anyị na-awa ọjị a ma na-ata ọjị a ndụ ka anyị ga-atata anyị na-ekwu okwu sị na ọ ga-adịrị anyị mma na eke ise ọ ga-adịrị anyị mma n'orie ise ọ ga-adịrị anyị mma n'afọ ise ọ ga-adịkwara anyị mma na nkwọ ise ndụ ndụ nka nka anyị na-ekwu okwu sị mmiri atala ma azụ anwụla ihe ọma meere anyị meere ibe anyị mana nke ọjọọ gbaara anyị ọsọ ihe ọma ihe ọma ka anyị ga na-ahụ otu a ka ọ ga-adị ruo mgbe anyị ga-alaghachikwutere unu anyị sị unu gọzie anyị n'ụtụtụ ise gọzie anyị n'ehihie ise gọziekwa anyị n'abalị ise ndewonụ